chinthu china chimene chili chachilendo komano ndicho kuti achinyamata analese achitenge ngati chinthu cha mwayi Ah, mwina titha kuona kuti akufuna kupanga akomodeti achinyamata kuti nawonso athe kupereka maganizo awo komanso a- apereke nkhawa zawo pa mtsogoleri wa dziko chinanso chimene tingapemphe kwa achinyamata n'chakuti a- akutenge mwayiwu ngati kuti apereke maganizo amene ali othandiza kukonza zinthu osakhala kuti atengerepo mwayi opereka ah, nkhawa zawo nkhani za ndale chifukwa ayang'ane kuti akuyankhula akuti akufuna kuyankhula nayeyo ndi mtsogoleri wa dziko osakhala mtsogoleri wa chipani machezawo akhala woyamba mu mbiri ya dziko lino kuona mtsogoleri wa dziko lino akucheza ndi achinyamata kuzera pa masamba a mchezo macheza ngati awa anachitika mdziko la kenya ndi mtsogoleri wa dzikolo william ruto yemwe anacheza ndi achinyamata pofuna kupeza mayankho pa zionetsero zokwiya zomwe achinyamatawo amachita mdzikolo chaka chatha ndine evans matola m'malo mwa mzati kuno ku Blantyre. bungwe la malawi law society lati lilondoloza dandaulo la loya gift dick chimowa yemwe akuyimira loya alexius kamangira pa kusamvana ndi oweruza Kenan Manda yemwe wadandaula kuti moyo wake ukusakidwa ndi anthu ena osadziwika. Loya Chimowa walembera kalata bungwe la Malawi Law Society pa ganizo lake lofuna kusiya kuimira Kamangira za zifukwa zokhudza chitetezo. Zambiri mulipoti ili la Modesta Muyaya. Loya Gift Chimowa yemwe waimirira mlandu wa loya Alexius Kamangira wati wasiya kuyendetsa mlanduwu kusatira kulondedwa komwe akukumana nako izitu ndi malingana ndi kalata yomwe achimowa alembera bungwe la maloya la malawi law society loya gift chimowa wati wakhala akulondedwa ndi anthu ena omwe sakudziwika kuyambira tsiku lomwe anali ku lilongwe kokamba nkhani yomwe iye akuyimirira A Chimowa ati pa 12 February chaka chino anali ku bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe komwe amakamba nkhani yomwe akuimilira. A Chimowa ati koma atamaliza mkumano wawo ku bwaloli ndipo nthawi yomwe amabwerera anazindikira kuti akutsatidwa ndi anthu ena omwe anali pa galimoto ya mtundu wa black zomwe zinapangitsa kuti asinthe njira ndi cholinga chofuna kuwazemba. A Chimowa ati pa 14 mwenzi omwe uno atafika mu mzinda wa Blantyre komwe anali ndi zochitika zina, anaona galimoto lina likuwalondola ndipo anthu omwe anali mkatimo anakwanitsa kuphwanya galimoto lawo ndikuwabera laptop komanso mapepala ena okhuza mlandu omwe akuyendetsa poyankhulapo mtsogoleri wa bungwe la malawi law society patrick mpaka wati kalatayi yawapeza ndipo madongosolo onse ofuna kulondoloza za nkhaniyi ali mkati e kalata imene yatifikadi ndipo tikuyiyang'ana tikufufuza kuti ti- titenge no position yake bwino bwino Tayilandira dzulo ma eh, ma- chakumasanaku ah, tinawafunsa aloya awo kuti atilongosolere ah, zimene zachitika ku khoti ndiye anatipasa ndiye lero tikufufuzabe zina ndi zina tikamaliza which is going to be soon ti- tiona tinena kuti tipanga bwanji ngati amayo Alexious Kamangila akuimbidwa mlandu omwe akuti ananena Judge Justice Kenan Manda kuti ndi okhuzidwa pa nkhani za katangale mdziko muno. Malo mwa Mzati kuchoka kuno ku Blantyre, ndine Modesta Muyaya. kuchedwa kulumikiza magetsi kudzera mu ndondomeko ya malawi rural electrification program marep m'madera ena a mdziko muno ati ndi chifukwa choti palibe kulumikizana kwabwino pakati pa bungwe la escom komanso bungwe la marep phungu wa dera la kumwera kwa mzinda wa blantyre a noel lipipa ndiwo anena izi lachitatu sabata ino mnyumba ya malamulo pomwe amayankhapo pa lipoti lomwe limaperekedwa mnyumbayi ndi komiti yoona za mphamvu za magetsi lomwe limafotokoza momwe ntchito yogawa magetsi a ndondomeko ya MAREP ikuyendera m'dziko muno. Zambiri mu lipoti ili la Mary Wasu. Poyankhula m'Nyumba ya Malamulo, pomwenso amayankhapo pa lipoti lomwe linaperekedwa ndi komiti yoona za mphamvu za magetsi lomwe mwa zina limafotokoza momwe ntchito yogawa magetsi pansi pa ndondomeko ya MAREP ikuyendera, a Lipipa anadandaula kamba ka kuchedwa polumikiza magetsiwa. kuchepa kwa ndalama zoyendetsera ndondomekoyi komanso kusowekera kwa mgwirizano wabwino pakati pa bungwe la Escom komanso Marepu pofuna kuthana ndi mavutowa. Pothirirapo ndemanga, wachiwiri kwa wa pampando wa komiti ya Government Assurance and Public Reforms a Francisca Masamba Mtheula ati ngakhale ndondomekoyi yaperekedwa ku madera osiyanasiyana, zikuoneka kuti anthu omwe atumidwa kukagwira ntchitoyi akukanika kugwira moyenera kamba koti sakulandira ndalama. Iwo ati komabe madera ena omwe chikhalire analibe magetsi ndipo anthu amakanika kupanga ntchito za malonda koma pofika lero madera ena akukwanitsa kupanga mabizinesi awo kamba kofikidwa ndi magetsiwa komanso kuthandizika ku nkhani za maphunziro. Ndiikire umboni kunena kuti pali madera ena amene chikhalire analibe magetsi angakhale kuti m'madera mmenemo munali anthu ena amene akanakonda kumapanga mabizinesi. komano chifukwa choti kunalibe magetsi amakanika kupanga mabizinesi amene aja mabizinesi ang'onoang'ono komano lerolo ena mwa madera akukwanitsa kumapanga mabizinesi osiyanasiyana komanso ena mwa madera ena akuthandizika nkhani ya maphunziro osati bizinesi yokhayo M'mawu ake, phungu wa dera la Mulanje Bale a Victor Musowa ayamikira ndondomeko yogawa magetsi ya Marepu ponena kuti yakwanitsa kufikira madera ambiri mdziko muno. Koma iwo ati ngakhale izi zili chomwechi, mbali zina kudera kwawo mphamvu ya magetsi a marepuwa ikumakhala yochepa. Naye phungu wa dera la Mchinji North, a Rachel Zulu, ayamikiranso ndondomekoyi pomwe ati anthu a kudera lawo ambiri tsopano afikiridwa ndi magetsiwa pansi pa ndondomeko ya marepuyi. Ndine Mary Wasi, malo omwe a Mzati, kuchokera mu mzinda wa Lilongwe.
bungwe la foundation for community and capacity development lathandiza maanja 1920 amdera la mfumu yaikulu mbawera m'boma la thyolo ndi ndalama zokwana 92500 kwacha pa banja lililonse polankhula mmodzi mwa akuluakulu a bungweli lameck aren wati bungweli likugwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza alimi ndi anthu omwe anakhudzidwa kwambiri ndi ng'amba chaka chatha aren akufotokoza zambiri kwa chikondi kuphata kugwira ntchito yambiri ah, ngati focad kuno ku thyolo makamaka mu magrupu okwana 6 ah, gvh kapolo gvh mbawera gvh konzalendo gvh mitepera gvh mchenga komanso uh, GVH akamba so m'ma GVH amenemo tikuthandiza uh, alimi komanso anthu amene anakhudzika kwambiri pa